phase 1 yo imene mukunena kuti kuli za ma hotelo hotelozi ndi zimene zikhale akulengeza posachedwapa anthu amene aziziyendesa zimenezizi koma mwina anthu timakhala ndi chidwi kuti project yonse ija mukamayiona total investment yake mwina ku kwalowa zochuluka motani
Um, pakadali panopo uh, we have not done assessment kuti kwalowa ndalama zochuluka bwanji chifukwa chakuti project ikuchitikabe mpakana pano um, koma we believe kuti pompano assessment ichitika and mm. tikhala ndi proper understanding kuti how much so far has been invested into the project koma as we said kuti is an uh, it's, it's an ongoing project ikuchitikabe and uh, monga ndakambanso muja kuti tikamapanga uh, first phase mm -hmm. ndi pamene tidziweno bwino bwino kuti kodi first phase iyi yapanga ndalama zotani komanso we have invested how much mm -hmm. so we are uh, working on that but of course um, we'll be announcing very soon as you're aware monga nakamba muja kuti kampani imene iziyendesa goshen city uh, ku hospitality physical mm -hmm. tikhale tikukhala ndi mgwirizano nawo kuti tisainirane komanso kampaniyo iyambe kuyendesa hospitality ndiye kuti ka anthu afuna akagone konko ka anthu afuna party ndi zinthu zosiyanasiyana ku goshen city zakuti muno mmalawi sizinayambe zakhalapo so zonsezo zikhale zochitika ndi kampani imeneyo ilengeza once ti, uh, tikangosaina ndi kampaniyo uh, it will take up Chabwino. Ndeno timakuziwani kuti inu ndi a ECG, the Jesus Nation, kenaka tinawonano Goshen City project ikubadwa. Pakatipa tawona zinthu zambiri zimene Goshen City ikupanga. Takuwonani mukupita nawo m'masewero a mpira. Kaya unali mpira wa amayi uja tinawona Goshen City ikuwonekera kwambiri. Kenaka tazakuwonaninso ku ma entertainment industry uku. Mukukhala konako chidwi. Uh, mafilimu mkatimo Malawi has talent ngati njira imodzi yofuna kufufuza luso lobisika komanso kuma arts ku takuonani mukutulukirako kwambiri uh, kuli project inanso imene mukupanga uh, Dedza Dynamos anthu nkumafunsa kuti interest ya Goshen City kukhala ngati kulowerera malo ambirimbiriwa muyang'ana pati mukuona pati well i think um, chachikulu kwambiri nchakuti pali zinthu ziwiri Uh, pali business komanso brand ziwiri izi nzosiyana anthu ambiri amaona ngati kuti business uh, komanso brand nzofanana izi nzosiyana eh, so goshen city uh, pakadali panopo sinayambe kupanga operate sinayambe kuchitika yayi koma ifeyo ngati a Goshen City timadziwa mphamvu ya brand so ngati wina aliyense wodziwa business mmene imakhalira business umadziwa kuti brand imakhala motani so choyambirira ndi chakuti brand payokha imatha kukhala yodula kwambiri kusiyananso ndi business yo so ifeyo padakali panopo as Goshen City ngati kumpira ndikambe makamaka kumpira um, tili ndi zolinga ziwiri choyambirira ndi brand ngati Goshen City. 2, Ngati Goshen City tili ndi chidwi ndi kupanga promote luso la achinyamata muno mu dziko. Ah, monga mukudziwa kuti ah, visionary wake wa Goshen City yo ndi amene akuyankhulayo Major One. And munthu ameneyu ndi munthu wakuti ali ndi chidwi kwambiri ndi Amalawi ah, kuti azapanga support kaya ndi ku nkhani ya ya zisuzo kaya ndi nkhani ya oyimba kaya ndi nkhani ya kukachitika mavuto so uh, mwachidule apart from ku business uh, pali brand imene goshen city ikupanga mm -hmm. cha namba 2 ndi chakuti tili ndi chidwi chopanga support anthu mu njira zosiyanasiyana so ngati mukukamba tizoona ngati mmamva za goshen city kupanga izi kupanga izi ifeyo ti, ti, tili ndi zolinga zimenezi ziwiri mm -hmm. kuti ngakhale tikupanga promote brand yathuyi komanso tipangenso promote maluso osiyanasiyana komanso sitikufuna kuti ngo- tizingopanga promote malusowo popanda kopindulapo kopindula kake ndi kameneko kuti ah, akutipanganso ah, tikupanganso benefit kuti brand ya goshen city ikudziwikanso ndi zikuyenda bwanji mukukhutisidwa kuti mukamakhala mukuchita ma investments amenewawa ma, ma disciplines osiyanasiyanamo Anthu padakali pano kufunsana kuti Goshen yi atha kudziwa kuti nchani dziko muno.
Aaa 100% we are sure kuti aah zikukhala bwino chifukwa chakuti kumbuyoko tinkangotenga thandizo aah kuwapasa anthu ndiye anthu amalandira thandizo pena posadziwa kuti chimene akupanga chi chimene akulandira thandizo ndi chani pena anthu thandizo salisamala yayi you know when you give someone something for free they sometimes don't know the value but when they know

yeah. uh, impact um, that is created through this value chain that uh, Goshen uh, City uh, is offering. Um, uh, we become more excited. It's not only that actually, um, palinso makampani ambirimbiri uh, uh, amene ali ndi chidwi mm -hmm. ndi anthu a ngati amene aja and mm -hmm. nawonso ku um, function ya um, beam. yes ku yes.
beam yes naonanso kuti mpaka nanampanga invite yes. uh, nyamata amene uja ndikumutchulaso yes. kuti ndi winner wa Malawi, Malawi has talent, has talent. Yes you know komanso alipo ena amene pamene paja amene sanawine komanso mm -hmm. ngati makampani ena including ife a Goshen City tinapezanso chidwi kuti i think uh, anyamata awa kapena mm. zisuzo izo kusogoloko mm. tigwira nawo ntchito so

something that can represent this country at an African stage. And um, I do believe uh, we have signed a contract for two years with Idedza mm -hmm. to sponsor the team. Um, in these two years, we want to make sure kuti Idedzayo ifike patali kwambiri. And mm -hmm. plan yathu ya kudedza ndi yakuti uh, tikufuna kuti timu ichi ipasidwe uh, um, ma resources mm. kuti fati vuto muno mu Malawi lalikulu si si luso luso mm. nde lilimo mm. koma vuto limene tili nalo ndi support mm. so anyamata aja amasewera mpira aja ambiri chimene akusowekera ndi support kungo mm. kungowapasa support kaya ali, kaya ali kutimu yanji kaya ndi kuti kungowapasa support aonesa dziko lino komanso africa yonse ino ayionesa kuti Ife ndife anyamata aluso so chimene tikupanga pakadali panopa ku Dedza it is much kupereka support kuti timu imene ija anyamata a mu dziko lino la Malawi luso lawo lionekere so we want to support them as much as possible ndiye tili ndi program imene tikupanga pakadali panopo imene tikuyenda ndithu mdziko lonse la Malawi ah, kuma- kupangisa ma bonanza kuti tipeze ma players kuti ma players amenewa apange timu yabwino kwambiri and uh, ena akhala ku reserve komanso monga tinakamba kale muja kuti tifuna kuti uh, timu ya dedza ikhalenso kwambiri producer kapena exporter kuti ma, ma players ambiri ta- tiwapezere mwayi kumayiko ena kunja kuti uh, achinyamata mdziko muno la malawi a- athenso kumapezanso ma um, mwayi omasewera matimu ena akunja ndiye plan yathu kwambiri ndi imeneyo mm. yachiwiri ndiyakuti tikufunanso kuti titapanganso ma project akuti tibwerese ma, uh, ma legend mm. ampira mm -hmm. akunja akuluakulu kwambiri kuti abwere mm -hmm. azapange motivate komanso tiso ndi uh, interest kuti titayambisa ndithu ngati ka academy mm -hmm. ka ana ka mm -hmm. zaka 11 12 kuti azithaso kumaphunzisaso mpira etc because our plan is beyond that ball people mm. play mm. our vision is beyond that our vision is impact mm. kuti timu imene ija ikafike ku africa komanso um, dziko lapansi lidziwe kuti kuli timu yadedza but our vision is beyond Dedza uh, Dynamos. Mm -hmm. Our vision is the impact imene timu ija ikhale nalo mu dziko la Malawi. nakhala pena pake ndi anthu amakambirana kuti eh kuoneka kuti mpira masiku ano ma big boss ayamba kulowa mu mpira ndi anthu amatchula pamenepa kuti a Mpinganjira mm. ali ndi Ekhaya mm. a, ah, a, ah, a Bushiri ali ndi Dedza Dynamos a, ah, pali aujeni a Kawinga ali ndi Creck mm. a Gangata nawonso akubwera uku ndi Masters

um, uh, of the team komanso at the very same time komanso um, the willingness um, ya ma players komanso um, the, the, the whole technical panel etc they, it involves a lot of things mm -hmm. kumpiratu kumakhala ma dynamics ambiri akuti kuzokusiya kwa ndalama zambiri uh, koma udabwa kuti chikuchitikacho ndi chani so as i said kuti this support comes komanso nditengepo mwayi kuti matimu onse mwatchulawa kuti anthu akumenekoko kambiri akaona kuti akupangidwa support ndi big eh? um, I'm not saying where koma chimachitika common, is common kuti ngati kunoko kumalawi anthu amangoti kuti apapa basi tatani taweruka mm. tiwerukirepo patipo pamenepa pati basi mm. tiwerukirepo basi mm. so it's an advice kuti let's be uh, patriotic as mm. citizens of the country uh, tikhale anthu okonda dziko if you are seeing ampinga njira it's mm. beyond just supporting you know mm. if you seeing akawinga it's beyond mm. supporting mm. if you are seeing agangata it's beyond mm. supporting mm. anthu amenewawa ndi kulikonda dziko lawo so inuyo simunazitchulepo Ah, if you see Bushiri yeah, it means mm.
it's, it's, it's beyond supporting. Mm. The issue is we love our country and we, want, we wish our country the best. Mm. So um, um, anthu amene makhala ku leadership iko nawonso akhalenso ndi same spirit mm -hmm. same heart kuti we also love our country and if that happens then I can tell you um, these big men that you have mentioned mm. they will do more than they are doing now because mm. umeka, umeka mwendo mozi kaye madzi mm. wina wakuntunda kuti mm. kodi kodi apapa ndipakuya mm. kapena ayi mm. because see one thing about rich people mm. is they don't just put money

Alright, kuti uh, mukayendese Times TV choncho ndekuti Yeah. kumeneko alipo ena akamalira kumene kuti andikalipira lero abwana Eh. iya iya abwana natere motere Yeah, that- that- that's leadership chabwino now anthu ena akhala kumaona kuti ah, ma investments akumpirawa akhala ngati anthu mumakhala ngati mufunabe kundaleko and your name keeps coming up abushiri akupanga mabonanza uku khala ngati afuna kena kake kundaleko Ndiye leroli ndikufuna ngati tikamachoka m'program munomo tithe nkhani ya ndaleyi. I want you kuti mundiyankhe bwinobwino. Chifukwa Mpinganjira anandiyankha kuti ndikanena sim'mamva, lero ndikufuna ndinene komaliza, sindikufuna kukhala pulezidenti wa dziko lino. He answered me like that. So ndikufuna nditengerepo mwayi ndifunseno a Bushiri. Kuti timabonanza tija tinati phee anthu amati kukhala ngatitu mu- mmene munenera mwendo umodzi kumpiraku kuona kuti ah kumpira kuzayenda molalo kenaka yeah

I am a citizen of this country Yes.
kuti ndifune ndale lerolo ndiyamba Si- sikutinso tizikhala ngati uso kuopsezana kuti iyayi sangayambe yemwe kuti mo- sikuti there is nothing to be afraid of komanso sikuti sitikubweza tikupanga amene tikupangira mutinthu ting'ono ting'ono tikupanga ati yaya ili kuti be full Kodi force izi mtengo teng'ono? trust you me, if he, I would want to be in politics, you know, it, it would be something that no, nobody can expect it, you know. So what we are doing is the love

I think amava za anthu iyayi Trump afuna aimire aimire u president Trump Obama stood up and said eh, alipo anthu ena muno ngati a Trump amakonda kuti azipanga zinthu ndi- ndi cholinga anthu aone amafuna azayambe ndale koma ndikambe muno sangawine yayi that is the day trump said you know what i think ningoyima zinthu ndikawineso kuti ndioneso ndikhoza kuwina i think ningoyima so sometimes you know si- some situations anthu andale samadziwa mm. kuti kumapangapanga block anthu mm. olemera mm. you know fighting them mm. anthu amene aja it can push them to say you know what mm. i think let me just stand because i'm already being blocked mm. so ineyo let me say this in 20

ndikubweretsa mahelikopita ku ku ku ku ma disaster anachitika aja mm, mm. kumulanje ndikubweretsa mm. mahelikopita kumeneko ndikuthandiza kumeneko ameneyu mumuona akutulukira ameneyu 2025 nkhope yake pa baloti muyiona mpakana it was so sad kuti nditapita ku function kumulanje kumene ama- am- ku- amapanga um, celebrate uh, kuti vuto lija latha kunali a president achakwera anali kuti Kumeneko. kumeneko ine ndinapita ngati wa mpingo kuti kumeneko koma as you know kuti i was one of the biggest people who contributed kuti contributed in Kukonza fact kusomera kuja. not, one- not one of but I, let me say here we should be frank I, I actually I was the, the top person who did a lot there because remember I brought helicopters remember I built a bridge, bridge yes. you know, very expensive bridge yes. there. Uh, not only that, um, and I, I also gave um, a bunch of manager ambili ni mapa sama wani milioni mm. kuti pitani kwanu choka mm. pakampo pano pitani kwanu mm. I built so many houses mm. now there was a function imene anapangisa boma kuti mm. akathokoze anthu amene ankapanga contribute kuti kumene kuchi kumene kuja inali inali phatiphonso pamenepo nali pamenepopo and kupita kumeneko ine napita ngati wa Munthu wa church, church, ngati yes. wa mpingo i was so shocked kuti atayamba kumathokoza anthu eyaya akuti akuti kuno kumulanje anapereka 5 miliyoni akuti akuti pano anapereka 10 miliyoni akuti akuti pano tathokoze and they were being thanked not that i needed to be thanked but the bible says give honor where it is due

And do you understand kuti my name was not mentioned? Munadumphidwa yes. Ndeti my, madaba. My mm. name was not mentioned. Mm. And the amfumu amene ankayankhula pamenepopo panali mafumu after the event anabwera kundiuza kuti tinauzidwa mm. ndi andale kuti tisakutchuleni. Mm. Do you understand? Mm. Uh, why? apparently um, i have got political ambitions ndiye 2025 ndikuzayimirira ndiyeno akanditchula ikhala ngati kampeni mm. mwakuti mwakuti koma nkhope yanga panalibepo pa ballot paper mm -hmm. i didn't stand mm -hmm. koma it is sad kuti we don't love our country we put politics all the times on things where we need unity mm -hmm. ifeyo

ndikambe pano ine za ndalezo ayi um, am uh, a citizen of this country whatever i do nayamba kuyambira 2013 i've been helping in this country and uh, let me also say pano kuti ngati boma ilili la dpp I'm working very well with the leadership very well uh, kumtunda konseku tikugwira bwino ntchito koma ndikumakumana ndi mavuto ndikambe pano mavuto ndikuma- ndikumakumana nawo ndi magavana a dpp achinyamata kum- kumusiku osati kumtundaku ayi koma kumusiku and i don't like it akuti chani ayayi mabonanza awasiye you know tikapita ngati kuba, tinapita ku balaka we were actually removed from the ground

uh, politics nobody's going to stop me uh, from doing that so we are continuing actually bo uh, bonanza chabwino akukamba iwowa kuti nkhani ngati uh, trump adayamba ndale chifukwa yoti adanena uh, ndani awa- Obama. a obama adanena kuti a trump mumakhala ngati mukuzemberera ndibwera chifukwa tikupita ku break komano tikamachoka kumeneko tikhala tikufunsana bwinobwino kuti do i still sense ibe nanunso kuti muzakhala ngati mukuona ngati kuti anthu akukhoza kukukakamizani fa takuonani mukukalumbilisa akulumbilisa a president ndakuonani ndithu anachita kukupasani ulemu wanu mudakhala kuma vip takuonani ndithu mukupita misonkhano ya dpp kuti ah kodi kuntcheu sikukhala candidate we'll be back after this short break if you're just joining us you're watching times exclusive where i'm honored tonight to have the president and founder of the goshen city project he is prophet uh,

My guest is the president and founder of the Goshen City, Prophet Shepherd Bushiri. Welcome back, sir. Thank you.
Ineyo ndinene kuti ndikamakumvani mukuoneka kuti simunaziyambe ndalezi mm. komabe ndikukumvanibe ngati kuti anthu atakukakamizani kwambiri atakunenani kwambiri mutha kupita fa mwapereka chitsanzo cha ujeni i don't know kuti chitsanzo chimenechi chabwera bwanji chokuti you know Aujeni awa a, atamunena Trump a Obama, Trump anangoti you know what ndikayimire mm. nde anthu akumanena a bushiri takhala tikumva mmene mwanenera zitsanzo mwapereka koma pa ballot sitikukuonani are you sure prophet kuti basi imeneyi yathera pamene papa kapena kutsogoloku sitingazadabwe titakuonani kuti mwatulukira frontline politics like you said you are malawian it's not even a sin mm. in your own words sikuti mungachimwire kanthu taonapo anthu amipingo akupita kundaleko

u president koma nthawi imene ija sinatani sinayime chimodzi modzi komano kutanthauza kuti simunayime sizidambe za- 2018.
sizidadusemo mutumu kuti ah, koma chinthuchi di mwinatu chinthu No. chi di mwinacho sizimakufikani ko pena pake kuti ah, koma dziko langali mwina nditakhala kuti ndakakhala pa mpando umene uja nditha kukankha zinthu zina mwina mmene zisakukankhidwa nakambaponso pa interview ina yake um, i think eh, um, ndi leya nthemwe nazakambaponso kuti iyayi ineyotu in this country things have not reached a point yakuti munthu ngati ifeyo tikudzayamba kuti ah basi tingo- tingoyima tinakamba kuti pakazakhala kuti pali leadership deficiency you know that vacuum that is there we can now say you know what i think let's just help our country koma we believe at this point in time kuli ma candidate abwino kwambiri amene they can help our country and if

um, ngati minister of finance minister of foreign affairs ma ministers ena they are good people and are doing things well how can Maybe... you say that pamene mwina anthu ena tikudandaulabe kuti chuma chikukhanga sichinakhazikike ka forex ibe sikakupezeka anthu akulephera busy but let me tell you something on yes. economy yeah. right um, let me tell you on economy there are few things of course muboma ili right mm -hmm. zimene i'm seeing kuti uh, you know there's, there's a man, there's an economist um, called Bastiat. He mm. wrote an essay about the seen and the unseen. Mm -hmm. Okay, uh, when you study economics, you, you are going to find more what he actually said. In, in, in his essay, anayankhula kuti nthawi zina anthu amasangalala ndi zinthu zina uh, which boma likupanga

that is a seen thing koma what is unseen ndalama imeneja Yikuona ichokere i- pena pake. iyena ichokere pena pake okay and pena pakepo it, it can be mataxi kukweza kapena chani so someone everyone else has to contribute now to pay school fees okay Even so utakhala kuti ulibe ana akusoka. aha so for me i can say that kuti you know uh, maybe that area I, i have reservations you know

uh, amene anandipanga mavuto aja ku south africa i think you mm. know kuti uh, nnayamba makamba zimenezi ndi kale mm. if you go on internet and google um, nnayamba mapanga report zimenezi ndi kale uh, just a short maybe background nditafika ku south africa i was the first black person to own a mobile network mm -hmm. okay um, it, it was doing very well mm -hmm. i was the first black to own a civil aviation company mm. you know, in South Africa. Mm. And it's also doing extremely well. And um, because of that, kunayamba machitika zinthu ngati ma xenophobia kuti mm. uyuyu akulemera mdziko muno si, si wakuno mm. you know two our church inayamba kupanga bwino kwambiri ku south africa and i think you know mm. kuti our church grew

zinapangisa kuti anthu ambiri ayambe kudana nane not because i was bad but because i was a foreigner amene anali successful ichi sindikukamba apa basi kuti ndikukamba chifukwa kuti ndine bushiri no tili ndi amalawi ambiri tiku- munomo malawi tikudziwa anaphedwa kumene kuja anabwera kunoko mbokosi kuchita kuotchedwa ndi petrol mm. we know that padakali panopa amalawi ambiri amayenda mobisala kumene kuja we know kuti kuli personal hatred against ma foreigners mm -hmm. ine i was not excluded so ndiri kumene kuja panali zinthu ziwiri panali a xenophobia mm. amene amadana nane chifukwa chakuti ndinali kumapanga bwino mu dziko lawo mm. ndiye panali anthu ena amene amafuna kuti apange katangale kapena kuti mm. extortion mm. kuti azindiopseza kuti mm. a iwe ndi wakunja tipatse ndalama ukapanda tipatsa ndalama izizi mm. tikuika mmavuto mm -hmm. so gulu limenelolo limene limapanga zimenezo anali ambiri a mupolisi mm. ma generals a kupolisi mm. let me tell you kuti lelolo dziko lonse lapansi laona ndinkayankhula zija kuti pali apolisi amafuna ndalama kwa ine dziko lonse lapansi laona komanso dziko la south africalo laona pompano pompano gulu lonse lina lija la ma general lija analitenga kupita ku parliament kumene amakalifunsa mafunso gulu lonse lija ma generals Onse ndinkawatchula pali wakuti wakuti anthu ankati ndikunama koma chachitika ndi chani awamanga last week all those generals awamanga osati pa nkhani ya ine mm. koma pa nkhani yoti amatenganso ndalama kwa anthu amaopseza anthu chani kumapanga chani awamanga mm. so that to me is justification mm kuti ankakamba bushiri zija ndi zoona no, i followed i must say i followed actually amachita kusakasaka kuti kodi the actually pali mzimayi mmodzi amene akuoneka kuti mm. iyeyo ndiye adali wabwinobwino ndiye amanena kuti kuti tikhoza kumapeza quality ya apolisi ngati awawa potengera zimene zinachitika zija mm. so i just want to agree no, with it's you true. yes the issue is ma generals amene aja onse ndipo dziko lonse lapansi laona yeah. ku south africa ayamba kuyankhula kuti i think bushiri amakamba chani zoona ndiye ma generals aja anapanga create milandu yakuti palibepo komano eh. what has been the cost of you kuti mpaka mupange choncho kusatira mulandu wanu uja kuti mpaka na anthu akhulupirire zakhuza bwanji moyo wanu going forward Okay, so the thing is uh, as I said kuti nkhani yaikulu nja kuti inapita ku court kuno yeah. ku Malawi kumene a court ataona milandu ija anakamba kuti palibepo mulandu apa

and nthawi imeneyoyo nkuti tilibe strong internet tilibe but now i can do from here so i don't think there is a purpose of me going there Okay, I still have a lot of issues that I want to uh, talk with you, so maybe I'll be a little bit fast now. Um, pakatipa mukuoneka kuti anthu akutchulani tchulani mm. abushiri ichi abushiri chulachula e eh, anthu ma social media alright abushiri izi abushiri izi zachipongwe zina mm. koma ndakuona ni msakuyankha mm. tizizimva bwanji how should we understand your silence what are you saying in your silence Uh, of course, um, a lot is happening in my silence. Mm. Komaso, people shouldn't mistake our, my silence with, with being foolish. mm -hmm. let me say this statement here you know i said it before and i'm repeating this statement as well um, i saw pakatipa anthu anamuukira kwambiri Triphornia uh, Mpinganjira kuti mm. why mm. akumangisa anthu chifukwa chani mm. you know i'm not backing her koma mm. let me say this kuti muno mu Malawi muli ka system kakuti anthu amaona ngati kuti ukakhala olemera mm. akhoza mangokutosa choncho mm. iweyo supanga kena kalikonse and it's, it's, it's a wrong mentality mm. and let me warn them kuti unless they've got evidence mm. but if you want to implicate anthu just because you think they're influential kapena ndi wopemphera there will be no consequences it's wrong mm. you know i saw what happened it's mm. unfortunate mm. if it's true mm. kuti nyamata uja kumzuzu mm. it was not him anamangidwa uja if its true its unfortunate however i wouldn't think its a mistake ya eh, Triphornia.
Odandaulayo, yes. no it's, that's, that's the mistake ya polisi ine ndikapita ku polisi kukamba kuti andibera uko eh? apolisi aja ndikumgwira munthu kutanthauza atagwira munthu amene ndikumpanga suspect kuti ndi ameneyo is, is that my fault No, it's not your it's not my fault Yeah.
kaya munthuyo is, is a true identity kaya is a wrong identity is police Hmm. So what Triphornia did like there, hmm. she took the matter ku police. Hmm. Anakammanga munthuyo nda police. Yes. Ngati munthu anamangidwa mistakenly kuti anamupanga munthu osati ndi iyeyo. Hmm. That was wrong and hmm. that is not the complainant mistake. Hmm. Iyo ni mistake ya ogwira ntchito apolisiwo mm. that was wrong mm. so people should not make mistakes ineyo i can tell you kuti there are people right now amene ali ndi milandu ku court akumayendera ku court because mm. they spoke things about me zimene zinthuzo sizoona mm. and i'm telling you i will continue doing it mm. koma alipo anthu ena ine sindimawayankha mm. you know mm. alipo anthu ena sindimayankha chifukwa choti I will tell, I will give an example without mentioning names mm. koma alipo anthu ena ake kuti umatha kuona kuti munthu uyu ndi wamisala oh.
yeah alipo anthu ena kuti umaonanso misala kuti uyu ndi wamisala mm. you know the only thing I can do is kumampempherera oh. you know uh, like, like uh, lately we have seen uh, wina akamakamba kamba kwambiri but if, if, if you can actually see the person zimene mm. amayankhula mm. you will see madness kuti munthu uyuyutu you know i- i- olo kukhoti ne sindingampitire ku khoti honestly uh, what would i be doing with such type of uh, a patient you know i can't i don't want to even talk about it koma alipo anthu ena ake nda misala umaona kuti iyi ni misala uyuyu tizimika mmachani mmapemphero komanso achibale you know such type of people it's better to rush them to the hospital mm. before it's too late mm. so alipo anthu enene sindingayankhe yayi you know mm. and they don't deserve your response you can't dignify with ah, your response ah no it's, it's, it's good uh, to put them in prayers and when they are okay mm. mina, mina akazamba kukhala kuti masensa wamba ubwera then you can answer them but you know you, you don't answer someone who just wake up in the morning and he's the only righteous person in the whole world and mm. you know so i don't answer mm. some people because of that koma amene ndikuona kuti uyuyu ali ndi sense mm. koma kupanga izizi cholinga mm. chake is just to tarnish my image i don't answer you i take mm. you to court Chabwino. unless ngati muli mtimisala pang'ono musaseke mukuseka
man of god eh. ndakumvani oh.
wazati wande musatifoseso ifetu kenaka kukhala waprofetiasunganenere eh, tu mphaso ndi mulungu amapereka mphaso yeah but the issue is yeah. the issue is it's not right yeah. to

ndi warning 2 mm. e, warning shot number 2 mm, yachitatu umaliza ima eh, yachitatu siimakhala imakhala penalty basi eh, yeah, so iyi ndi warning kuti iyayi mukumva zija zoti iyayi a Triphornia chanchani uh, uh. mumvaso Bushiri pompano mm. kuti nayeso mm. amangisaso ah, akuti of course mm. namangisapo na kale anga atatu Mm. Yeah, so and sizosekereraso apapo kuti mm. chanchani yeah, hey, a man of god mm. and they wakhala man of god basi azingokutokosa azingokutokosa mumphuno yeah mm. zimene zozo panopo zinatha zimene zozo you are a man of god i'm a man of god yes mm. okay but there are certain things you have to know kuti ndine man of god who is a citizen with my own rights mm. mene mulili inu a Wanda mm. muli ndi ma, ma rights anu ufulu wanu mm. and ineyo ndibwere ndikuphwanyireni ufulu mm. is illegal mm. chimodzimodzi naneso mm. because I'm a man of God you don't break my rights mm. it's, not, it's not right Chabwino. that's why ngakhale yesu khristu mm. he was a man of God mm. okay mm. he was a man of God komano mm. pena pake anakamba, anakamba kuti apapa Sipofunikanso Yesu Khristu yayi, pafunika Chikwapu. chikwapu. Ananyapula Ndi anthu. anakakwapula mmene muja, Ngubu za ma- nkuwathamangisanso ma- mmene ngubu muja. za ma- ma- Komanso pa magome. tsiku losiriza, Yesuyo, Yesu yemweyo, kuti Yesu, Yesu yemweyo, pa tsiku lonse azapangaso chani? Chiweruzo.
Yes. amene anali ochimwa azapa- azauza njira yanu nditiyo ndi ana ena amakula you know ngati mm. nkhani ya uh, grace chinga moffat mm. these are the three boys anapeka nkhani imeneyi kulemba kalata ngati alemba ndachine nda miracle chinga mm. ngati alemba ndi uh, steve spesho mm. atalemba iwowo ndikuifalisa mm. muno malo mose muno kuti alemba ana a uh, grace chinga moffat akuti bushiri wapha grace chinga moffat i've never met grace chinga moffat before sindiku i've never even spoken to her ine nimakhala mm. south africa nthawi imene anamwalira mm. ine ndiku south africa But who spread that? These three boys. And should we keep them like that? No. The law should work. You cannot tarnish somebody's name in this age. Nkumangokuyang'ana. So, chabwino yeah.
zamveka pamenepo awo odwala mitu omwe anena kuti timuzapempherera uh, i think ti- tijoinane mapemphero i think mental health is a serious issue ndeno pali ena amene anali kutchalitchi kwanu konkunoko mm. nde akumapezeka kulankhula ma tv mu kuti iye ayi ku ecg jesus nation kulibe mulungu there is no mm. god at that ministry mm. mungafune kunena kuti chani i think amene anakamba statement imeneyo namvapo ngati uli munthu amene ayenera kumaona kuti kuli achinyamata muno m' malawi amene amaganiza bwino kwambiri mm. and achinyamatawo amayenera kumapanga refer bushiri chifukwa kuti anandiziwa ineyo ndisanatchuke okay you know being a, a person who apart from ministry i'm a business person i think i plan let me tell you you cannot build anything without systems without planning so i want you namene akuvutika osati masewera blantyre i want to employ you your job is to be communication director mm. mutithandizire and i want mm. you to hear me very well it was an employment he was mm. employed mm. not umembala wa church nakhala ndikumva kuti anali membala wa ecg he has never been in my church adali wa ntchito anali wa ntchito okay mm nalembapo ntchito a kelvin sulugwe mm -hmm. a kelvin sulugwe mpaka nalero nda romatu nda mm -hmm. catholic mm -hmm. Ali ku ECG amabwera ngati kuza- kuzatani Kuzagwira ntchito. kuzagwira ntchito Uyu, you can't say you are a member because I've employed you no kunabwera a Ephraim Nyondo nda CCAP mpaka na pano you can't say kuti najoina ECG eh, ndimafunafuna mulungu kumene koko no number one anabwera chifukwa chakuti analembedwa ntchito ku ntchitoko anali incompetent ntchito samatha number one number two Iwo aja anakhala ana a Judasi. Titafika ku South Africa kuja, ni amene amagwira ntchito ndi anthu awawa a ku South Africa kuti azipanga syndicate yonse ija amapanga na Peter Sambo. Ndiye inafikapo nthawi kuti amafuna, anapanga pulani kuti apange kidinapu ana aine. Okay? Ndiye titaona chonchija, ndi- One person whispered to us kuti akupanga plan pali anthu akufuna apange plan to kidnap your children. This is a knowledge imene aliyense amayidziwa muno mu Malawi. I think you are aware kuti ndikukhala ku South Africa ana aine amakhala kuti konkuno ku Malawi for many years and this is what happened kuti ana aja tiachose ku South Africa abwere kuno panali kuti amafuna ngati anapanga ku crossroads uku mm. kuti anampangira kidnap mwana mm. ndi amakamba kuti tipaseni ransom ya ndalama mm. zili very common ku South Africa zimenezo ndi nthawi imeneyoyo panali kamphekesera kuti anthu ena akafuna apange kidnap ana mpaka anapita mm. kusukulu atituma zetenge ana a prophet and it was not me zigawengazo mm. nde tinangoti anawa tiapititse kuti ku mm. Malawi nde anachita kubwera kuno ku Malawi panazapezeka mphekesera kuti uh, anali mugulu lopangana nawo anthu aja ndiye tinawachosa ntchito basing on two things one incompetence two conspiracy mm. okay we thought it's, it's over kuti nkhani ija yatha koma atafika kunoko ku malawi anapangananso ndi anthu aja kuti abwere kuno azapange ana aja eh, kidinapo ana aja ndikukambazi its not a claim ndikuuzani evidence yake okay mwamwayi boma la dpp nthawi imeneja inazipanga piki okay nthawi imeneyoyo ndinalandira foni yochokera kwa achisale achisale omwewa ah, a minister a deputy ah, ah, ah, deputy minister anandiimbira foni kuti pagwidwa anthu pa airport okay and so what i'm telling you i'm not just saying as a lie or as a claim koma nkhani ili ku polisi okay tagwira anthu pa airport and anthu amene wawa tiwapanga suspect on eh, espionage kuti abwera muno mu malawi kuzafufuza zinthu nde agwidwa and tiasunga kuchani tiasunga ku, ku remand mm. mpaka nati abweza kupita so kuchani ku south africa and what i'm telling you